an ɲɛ b'a la titre la cogo min na bon de bara ko karamɔgɔkɛ kɔni bɛ min ɲini sunkalo la n'a y'o sɔrɔ sunkalo makɔnɔ na alihamudulilayi n y'o fɔ aw ye n ko asimi bɛ ka min kɛ makɔrɔn ni a teriw la o ye jumɛn k'u yɛrɛ force utiliser u kama quoi k'u pousser k'u pousser k'u pousser n'u poussera f'u ka cɛyakan dɔ fɔ n'u ye cɛyakan dɔ fɔ u ka cɛyawale dɔ fɔ ko an bɛ nin cɛyawale in kɛ o asimi fana tɛ kuma u b'a fɔ asimi n'i ma nin kɛ an bɛ nin kɛ n'i ma nin kɛ an bɛ nin kɛ asimi b'a fɔ alihamudulilayi ne yɛrɛ bɛ fɛ a k'o de kɛ o donc asimi b'a da de asimi b'a da ale kɛtɔla tɛ k'a kɛ ɔ komi olu n'u y'u kale u ka jamanadenw ɲɛna k'u kale diɲɛ bɛɛ ɲɛna ni asimi ma nin kɛ k'olu bɛ nin kɛ asimi dun b'a dɔn u k'o kɛ o de ka di ale ye donc asimi fana t'a kɛ tuguni donc u bɛ bin u yɛrɛ ka piège kɔnɔ an ye barikani gɛn ten ka faransi ambassadeur gɛn ten ka cedeao lasigidenw gɛn ten ka ka ka u bɛɛ gɛn ten ɔ o don na concernant ɛɛ union européenne bon union européenne yɛrɛ tɛ sa faransi de don yves le drian de taara yala ka don mɔgɔw kan i b'a dɔn joseph borrell o y'u bolokɔnɔfɛn ye ka taa yala ka don mɔgɔw kan ko fo mali k'a ka position clarifier wagner ko la n'a sɔrɔ ni wagner bɛ yan olu ni wagner tɛ se ka jɛ ka baara kɛ yɔrɔ kelen donc ni mali m'a ka position clarifier u b'u sen bɔ mali ka ko bɛɛ la olu ka mission minnu bɛ yan n'o ye eutm n'a ɲɔgɔnna ye olu bɛ taga u ka sɔrɔsiw bɛ taga ɛ asimi ko aw m'a faamu koyi aw m'a faamu koyi an sigikun de walasa k'olu bɛɛ lataga parce que anw bɛ k'an ka sɔrɔsiw labɛn an y'an ka sɔrɔsiw labɛn u ye niveau dɔ sɔrɔ anw mago tɛ aw la komi anw ka kewu ni aw ye de donc anw bɛ fɛ k'aw gɛn fɛɛrɛ la donc komi aw yɛrɛ nin fɔ ka ban ne tɛ fɛn fɔ tuguni donc u y'u da tulu la k'u da jaba la k'u da tulu la k'u da jaba la ɛ eh, élection b'olu fɛ yen élection b'u ka jamana caman na an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan union européenne yɛrɛ diviselenba de don tilalen don u tɛ ka se ka bɛn kelen kan mali ko la parce que caman y'a ye k'a fɔ ko faransi bɛ fɛ k'u don da min fɛ tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ hɛrɛ da ye olu yɛrɛ ma parce que europe b'a dɔn bi Europe b'a dɔn bi ni Afrique bɔ yen Europe tɛ yen bilen donc n bɛ ka kuma aw fɛ waati min na sisan Europe yɛrɛ commencé ka tila tila o de la u bɛnna min kan nin a ma se ka kɛ a kɛcogo la u kun mago bɛ résolution sugu min na u ma se k'a kɛ parce que fan tilan ye dɔ fɔ fan tilan ye dɔ fɔ mais u y'a naamu cogo dɔ la an na tila k'o di aw ma donc vidéo y'a partager kosɛbɛ o tɛmɛnlen kɔfɛ ka bɔ yen i b'a dɔn n y'a fɔ yan a mɛnna n ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi cedeao tila tila tila tilalen don présidentw ni ɲɔgɔn cɛ parce que président dɔw fana bɛ yen olu fana bɛ k'a yira ko tiɲɛ yɛrɛ la ko décision minnu bɛ ka ta cedeao kɔnɔna la ko ko u tɛ cedeao ka hakililaw tɛ quoi ko mɔgɔ wɛrɛ de bɛ k'i to kɔfɛ ko ka cedeao manipuler président dɔw bɛ ka commencer ka muruti u bolo k'a fɔ k'olu tɛna se ka jɛn n'a ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen fɛn min nations unies antonio guterres n y'a fɔ aw ye o don na n ko a ye rapport dɔ bɔ mali kan o rapport in n b'a kɔnɔko kunbaba kunbaba dɔ di aw ma ni ala sɔnna ma donc vidéo y'a partager kosɛbɛ a y'a partager kosɛbɛ bi ta ka di a a ye sebeninkɔrɔ denmisɛnninw ɲininka k'u ye mun ye sɔgɔmada in na a ye sebeninkɔrɔ ekɔlidenw ɲininka ko u ye mun ye sɔgɔmada in na k'u ye armement sugu jumɛn de tɛmɛtɔla ye sɔgɔmada in na tellement que mɔgɔ ma ekɔlidenw wele mɔgɔ ma denmisɛnninw wele mais tellement que sebeninkɔrɔ yɛrɛ denmisɛnninw nisɔndiyara u yɛrɛ ma u bɔra ka n'u jɔ de armée tɛmɛtɔla an ka minɛnw dontɔla sɔgɔmada in na ka bɔ ka n'u jɔ ka tɛgɛrɛ warawara k'a sɔrɔ mɔgɔ ma t'u nɔfɛ mɔgɔ ma t'u nɔfɛ dɛ dɔ bɛna fɔ aa u ye ekɔlidenw bɔ kilasi kɔnɔ ayi n terikɛ e ka o to yen fɔlɔ mɔgɔ ma ekɔliden bɔ kilasi kɔnɔ a y'a sɔrɔ u ma don fɔlɔ parce que t'a dɔn sisan na u sigilen don sisan kɔni u dalama sigilen don sisan n'u ye ko ko i b'a fɔ k'u b'u wo dɔ ɲini ayi mɔgɔ ma taa denmisɛnninw bɔ kilasi kɔnɔ

olu fana tuloma dalen don k'olu y'a bɔra kalama sisan ko an bɛ to ka information di armement kan donc fana tuloma dalen don sisan ni minɛn sugu min donna dɔrɔn u boli ka n'u sigi ko anw minnu tɔgɔ fɔ pour que u bɛ boli ka taga labɛn sabati a y'a a y'a tulo bɔ n'a y'a ja a ka transformateur don aw tulo la an tɛ n'olu tɔgɔ fɔ aw ye bilen minɛn minnu bɛ ka don an t'olu tɔgɔ fɔ mais aa non minɛn min donna bi mobili a bɛ se e ko a tɛ kɛmɛ fila ni kɔ bɔ de mobili minnu donna ni minɛn ye bi non sajo bɛ ka baara kɛ armée bɛ ka baara kɛ asimi bɛ ka baara kɛ an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi an y'o fɔ an sera niveau dɔ de la on n'a plus besoin parce que i tɛ se ka cɛ kan fɔ ka se niveau sugu dɔ la ka tila k'i jigi da mɔgɔ wɛrɛ kan i tɛ se ka cɛ kan fɔ ka se niveau sugu dɔ la ka tila k'i jigi da halisa barkhane ni takuba n'a kirikara kan ayi autonomie assurée sɔgɔmada in na a y'a nɔ sebeninkɔrɔ ekɔlidenw ye u kɔntannen tun don kilasi kɔnɔ bi parce que u ye min tɛmɛtɔla ye a y'u kɔntan

an b'a daminɛ Union européenne na ou bien an b'a daminɛ Antonio Guterres la jumɛn de ka di aw yɛrɛ an ka daminɛ o la d'accord, ok, pas de souci. Il y a pas de souci. L'Union eh, européenne, ministre des Affaires étrangères, u taara fara ɲɔgɔn kan. ko a mɛnna k'olu ye kangari da mali ye ko mali k'a sen bɔ irisi sen na ko ni mali m'a sen bɔ irisi sen na k'olu ka mission minnu bɛ yan n'o ye EUTM ye ni u ka baara kun ye ko k'an ka sɔrɔsiw fɔrɔme kɛlɛ la ani k'an ka sɔrɔsiw kalan kɛlɛ kɔnɔna fɛnmisɛnnin dɔw la an ka jamana ɲɛmɔgɔ dun y'a jateminɛ depuis depuis an ka armée bɛ bi waati min na depuis an ka armée bɛ bin waati min na depuis ibk ma na fanga la ibk nalen fanga la a y'a sɔrɔ an ka kolonɛli minnu filɛ an kunna sisan n delila k'a fɔ aw ye n ko ninnu bɛɛ ye peut-être nin fana ye révélation dɔ su in na n ko ninnu bɛɛ ye terrain kɛ ninnu bɛɛ ye centre kɛ ninnu bɛɛ ye nord kɛ kɛlɛ in rébellion ni terrorisme ninnu b'a cɛla ye mali bɛ bin waati min na ninnu tun b'a cɛla ye o depuis o waati u y'u sigi ka jateminɛ kɛ u y'a ɲɛfɔ jamana ɲɛmɔgɔ y'a waati mais o ma lamɛn ko ni nin ɲɔgɔn ye jamana o jamana sɔrɔ ni nin ɲɔgɔn ye armée armée sɔrɔ comment est-ce que 2012 an ka armée sera ka bin bin nin cogo la tantɔ rapidement ka da ɲɔgɔn kan nin teliya la cogo nin cogo in na tan terroristes ka se k'an ka jamana minɛ tan rebelles ka don ka se k'an ka jamana minɛ tan ko ka sigi de kɛ sisan nɔ k'a jateminɛ k'a lajɛ k'an ka armée yɛrɛ état kɛ k'an ka jamana état kɛ k'a lajɛ mun de y'an sɔrɔ o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen faransi nalen barikani nalen an ka jamana bɛ ka bin ka bin ka bin ninnu y'a laɲini dɛ surtout sajo y'a laɲini ko sigi ka kɛ k'a jateminɛ dɛ mun de bɛ an ka armée yɛrɛ lajɛ sisan mun de b'a la bana jumɛn de bɛ armée la an ka partenaire ninnu fana lajɛ dɛ an ni minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo n'an bɛ ka baara kɛ an ka jateminɛ kɛ bana jumɛn de b'an n'u ni ɲɔgɔn cɛ u kan ka mun de kɛ an ye n'u tɛ k'a kɛ an ye est ce que u kɔnɔna jɛlen don an ye est ce que u sen tɛ janfa la nka a waati a ma lamɛn dɛ sajo ma lamɛn a waati ɔ o sajo kelen ka fanga ta sisan kɔni fana bɛ sigi a lajɛ sisan dɛ faransi bɛ yan nɔ a mɛnna eutm bɛ yan a mɛnna eucap bɛ yan a mɛnna barikani bɛ yan a mɛnna minisima bɛ yan a mɛnna sa an ka jateminɛ de kɛ munna ninnu bɛɛ bɛ yan nɔ anw tɛ ka bɔ an nɔ la anw bɛ ka coron ka taga a fɛ est ce que ninnu yɛrɛ sen tɛ ko dɔ la est ce que désormais ni anw yɛrɛ y'an ka lakana to ninnu bolo est ce que anw bɛ tila est ce que ni anw y'an yɛrɛ to eh, eh, barikani bolo est ce que ni anw y'an yɛrɛ to faransi bolo est ce que min ye kɔrɔlenw sɔrɔ o tɛna anw fana sɔrɔ wa o sɔrɔla k'a fɔ aa ko bon ko ko bɛ yɔrɔ min na sisan tiɲɛ na an ka wuli an ka ko wɛrɛ ɲɛɲini o y'a sɔrɔ ni aw hakili b'a la yɛrɛwolo debout sur les remparts depuis 2019 anw ka kɛlɛba kɛlɛba kɛlɛba kɛlɛba laɲini belebeleba damadɔnin minnu tun b'aw la n b'aw hakili jigin a la a laɲini belebeleba dɔw tun ye jɔn ye faransi ka taa ka bɔ an ka jamana kan parce que an ko ni faransi taara dɔrɔn terorisiw bɛ taa faransi minisima sirilen don faransi de la barikani i takuba i kirikira an ko k'u bɛɛ ka bɔ an ka jamana kan parce que anw b'a dɔn o tɛ yan nɔ fɛn na a laɲiniba filanan tun ye jumɛn anw ko jamana o jamana diɲɛ kɔnɔ bi ko a ye kɛlɛ dɔ kɛ ka se a la i b'a sɔrɔ a ni jamana dɔ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo min bɛ conseil de sécurité la droit de veto bɛ min bolo wa min bɛ se ka armement dilan a yɛrɛ ye wa min bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ kɛlɛ la donc anw ko anw ni irisi y'a daminɛ 1961 a diyara anw na anw kɛra puissance ye afrique de l'ouest kɔnɔna la yɛrɛwolo ka laɲiniba dɔ tun ye jumɛn filanan ko an ni irisi k'an bolo di ɲɔgɔn ma bonya kɔnɔna la karama kɔnɔna la kanko bɛ yen sefako bɛ yen an ye sefako poussé fo le 14 septembre 2019 an bɔra manifestation na dɔrɔn peresidanw ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn makɔrɔn y'u wele ko bon ko sefa ko in ko kuma bɛ ka caya mali la k'a ye na an k'a tɔgɔ yɛlɛma k'a kɛ eko ye bi sigi kun t'o kama après an bɛ tila ka don détail la kɔfɛ donc ni jateminɛ bɛɛ kɛlen kɔfɛ asimi nalen fanga ta u y'a kanu ko tiɲɛ yɛrɛ la denmisɛnnin ninnu ye min fɔ faransi ko la tiɲɛ don denmisɛnnin ninnu ye min fɔ barikani ko la tiɲɛ don denmisɛnnin ninnu ye min fɔ takuba ko la tiɲɛ don wa denmisɛnnin ninnu ye min fɔ irisi ko la tiɲɛ don an ka fɛɛrɛ kɛ an ka faransi sen bɔ an ka jamana ko la o de kɛlen an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye faransi sen bɔ an ka jamana ko la kelen kelen kelen kelen mais o y'a kɛ ni hakili ye o y'a kɛ ni hakili ye parce que fɔlɔ faransi coopérant de tun bɛ an ka sekirite fan bɛɛ la anw ka kɛlɛ labɛn yɔrɔ anw ka kɛlɛ kunnafoniya anw ka jamana surveillance aérienne ni avion bɛ don ni avion bɛ bɔ ni avion bɛ jigin ni avion tɛ jigin avion bɛ se ka taa yan fɛ a bɛ se ka na yan fɛ nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ faransi bolo n'an kun b'a fɛ ka taga hali marifa san faransi de da tun bɛ a la aw bɛ se ka taa nin marifa sugu san aw bɛ se ka taa nin marifa san faransi de tun bɛ bila ɲɛ fana ka taa mɔgɔw yɔrɔ la a bɛ se ka taa marifa san ninnu bolo o tɛmɛlen kɔfɛ ni kɛlɛ yɛrɛ kun wulila an ka mɔgɔw tun bɛ faransi de wele barikani de tun bɛ wele n'a kun fɔra ko ataki daminɛna nin kan in na yan fɛ o yɔrɔnin bɛɛ joona joona wele tun bɛ bila barikani de ma k'u ka boli joona ka na ni avion ye parce que k'an ka sɔrɔdasiw atakilen don u kun tɛ na donc an ka sɔrɔdasiw ka baara fɔlɔfɔlɔ kɛra jumɛn ye o ye ka faransi sen bɔ nin bɛɛ la kelen kelen coopérant minnu bɛ yen n'u b'an ka ministère de la défense kɔnɔna la n'u b'an ka état major ni fɛnw kɔnɔna la asimi ni sadio kɛlen ka bolo da fanga kan u y'olu fosi ka bɔ yen fɔlɔ donc an ka armée ka décision bɛ ta yɔrɔ yɔrɔ faransi tɛ yen donc faransi t'a dɔn an bɛna taa min kɛ faransi t'a dɔn an bɛna taa minɛn min san a t'a dɔn an bɛna taa kɛlɛ min kɛ a t'a dɔn an bɛna taa kɛlɛ min kɛ yɔrɔ min na faransi sen bɔra yen faransi sen bɔra yɔrɔ jumɛn tuguni o ye fɔlɔ ni an ka mɔgɔ tun bɛ taa faransi de tun bɛ kunnafoniya di an ka mɔgɔw ma aw bɛ se ka taga nin yɔrɔ in na aw bɛ se ka taga nin yɔrɔ in na u ye faransi sama ka bɔ o fana la an b'an ka kunnafoniya ɲini an yɛrɛ ye an ka ɲɛmɔgɔw taara minɛnw ɲini minɛn minnu b'a to an bɛ se ka renseignement sɔrɔ ka t'u bolo di mɔgɔ ma mɔgɔ minnu b'a to an bɛ se ka renseignement sɔrɔ k'a sɔrɔ an ma siri faransi la donc an ka mɔgɔw tun bɛ taga u bɛ ka taga kɛlɛ kɛ sisan ni kunnafoniya minnu ni renseignement minnu ye u b'a sɔrɔ k'a sɔrɔ faransi tɛ kunnajayɔrɔ filanan sabanan donc faransi sen bɔra o fana la faransi sen bɔra opération préparée la faransi sen bɔra renseignement na a sabanan ye jumɛn n'an ka mɔgɔ kun balanna u tun bɛ faransi de wele ko ka na renfort la faransi samana ka b'o fana na fo ka na se niveau dɔ la faransi ka avion kun tɛ pan mali kunna bilen an ka mɔgɔ taara avion fana ɲini ni a ko taw dɔrɔn anw ka avion de bɛ wuli ka taga kɛlɛ kɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi anw ka avion de bɛ wuli ka taga kɛlɛ kɛ faransi avion tɛ taa kɛlɛ kɛ bilen an bɛ opération daminɛ fo ka taa fɔ k'a banna faransi avion tɛ bɔ a nɔ la faransi tɛ wele et puis ka tila ka kangari da bɛɛ ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw ko ni mali sɔrɔdasiw bɛ kɛlɛ la diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ko jati kɛ ni a ye minusma avion ka pan ye faransi ka avion ka pan ye barikani ka avion ka pan ye takuba ka avion ka pan ye ko jati kɛ n'a ye bilen wa an bɛ don min na bi o tɛ kɛ o dabila la ni faransi ka avion bɛ fɛ ka pan n'a sɔrɔ ni furakɛlikɛlaw de don ni dumunikɛla don u bɛ yamaruya de ɲini an ka mɔgɔw b'a jateminɛ fɔlɔ ni a bɛ bɛn ou bien n'a tɛ bɛn 99 pourcent an ka mɔgɔ b'a fɔ k'u tɛ taa waati dɔ la u bɛ to ka nkalon tigɛ k'olu ka mɔgɔw banabagatɔ don f'u k'a évacuer donc an ka mɔgɔw y'u sen bɔ sanfɛla fana la donc an ka mɔgɔ kɛlen k'u sen bɔ nin sanfɛla in bɛɛ la k'u bolo di irisi ma donc aw k'a jateminɛ aw de tun bɛ mɔgɔ minnu former sisan u ka sira tɛ aw ka formation na bilen montée en puissance u ka sira tɛ aw ka formation na bilen parce que aw y'u monter aw y'u former fo ka na se nin bɛɛ ma o bɛɛ la terroriste bɛ ka se u la donc u y'u bolo bɔ aw bolo u bɛ ka se terroriste la donc an ka mɔgɔw ka sira tɛ eutm ka formation na ka mɔgɔ tɛ eucap ka formation na et puis an ka mɔgɔw bɛ yɔrɔ min na bi sont autonomes u ka sira tɛ ninnu si la donc nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan faransi taara jamana minnu fara a kan ka na n'o ye europe jamana ye u kunmasulila u dɔw y'a fɔ u ka bi ɲɔgɔnye senfɛ ko tiɲɛ la k'olu bɛ fɛ ka taa ko mais ko n'olu taara tan k'olu kunmasulilen bɛna taga ko n'olu taara tan k'olu bɛna taga ko k'u kunkolo to woro furancɛ ko bon k'o man ɲi ko donc k'u tɛ se ka taa tan ko donc k'u ka taa cogo wɛrɛ ɲini min tɛ an ka polisi ka taa ye mun na parce que mali y'u kɛ bɔrɔ de ye fɛn o fɛn bɛ bɔrɔ kɔnɔ k'a bɛɛ sama ka bɔ a kɔnɔ k'a fili ka bɔrɔ jalan dalen to donc u bɛna bɔ ni bɔkan jumɛn ye sisan u bɛna bɔ ni sababu jumɛn ni prétexte jumɛn ye sisan donc u girinna dɔrɔn ka wuli k'u jɔ ah bon ko désormais ni euh, euh, mali ni irisi bɛ ɲɔgɔn bolo olu bɛ taa u m'a fɔ irisi yɛrɛ dɔrɔn dɛ ko wagner nana mali la donc fo mali ɲɛmɔgɔ n'o ye asimi ni sajo ye k'u ka bɔ ko k'u yɛrɛ lajɛya u k'a fɔ k'a fɔ ko euh, wagner tɛ yan u ka preuve yira u la k'a fɔ ko wagner tɛ yan et puis u ka garantiw fana d'olu ma k'a fɔ ko wagner tɛ yan ko n'olu tɛ k'olu bɛ taa o bɛ taa in kɔrɔ ye jumɛn parce que u tɛ yan bilen u bɛ yan nɔ u tɛ baara la u bɛ yan nɔ u bɛ tourisme dɔrɔn u tɛ foyi foyi la donc e tɛ foyi foyi la yan nɔ ɛ a sera i k'a fɔ ko ka garanti d'i ma i ka taa parce que mɔgɔ min y'i senbɔ diɲɛ fɛn bɛɛ la asimi ninnu ye technique de k'u la n'an y'u senbɔ fɛn bɛɛ la u bɛ taa donc u y'u senbɔ fɛn bɛɛ la donc olu fana bɛna taga u y'u sigi k'u miiri a tiɲɛ na n'an taara tan maloya don dɛ an nana k'an bɛna mɔgɔ ninnu dɛmɛ k'an bɛn'u kalan cɛ u y'an senbɔ fɛn bɛɛ la k'an sigi kɛrɛfɛ an bɛ wuli sɔgɔmada fɛ an bɛ kafe min tile fɛ an bɛ dumuni kɛ sufɛ an bɛ hamburger nin dun ka taa an da an tɛ foyi foyi kɛ wa et puis hali an tɛ se ka bɔ ka taga yaala u kɛlen don k'an cantonner donc ko an bɛ taa cogo di u sɔrɔla ka taa wagner ko kɛ prétexte ye donc ko fo an ka jamana ɲɛmɔgɔ k'u dan tigɛ wagner ko la soit u ka fɛn dɔ ɲɛfɔ olu ye ka garanti dɔ di olu ma sinon olu bɛ taa asimi ko payi a ɲɛna ne bɛ nin yɛrɛ de kɔ n ye aw senbɔ fɛn bɛɛ la n hakili la aw bɛna keguya ka taa aw yɛrɛ ma n ye piège fila d'aw ɲɛ fɔlɔ ye jumɛn n b'aw senbɔ fɛn bɛɛ la aw bɛ boli ka taa ou bien n b'aw senbɔ fɛn bɛɛ la o la aw bɛ sɔrɔ ka na k'aw bɛ chantage kɛ ne la sisan aw bɛ sɔrɔ ka n'a fɔ ni ne ma nin kɛ aw bɛ nin kɛ donc o la n b'a to yen ne tɛna kɛ o donc asimi filanan in ta option filanan in ta sisan u girinna ka na ko ni wagner ma wagner ko ma dabila ou bien ni o ko ma pereperelatigɛ k'u bɛ taa asimi ko si binna tɔmɔ minɛn kɔnɔ asimi y'a sigi k'a da de u taara ɲɔgɔn ye u taara u munumunu k'u munumunu a cɛ cɛ ko an y'a fɔ ko cɛ in ko ni wagner ko ma ɲɛnabɔ k'an bɛ taa ko cɛ in tɛ ka kuma an fɛ dɛ u taar'u sigi k'u miiri ka cidenw bila ka na ka dɔ don ta bon vraiment an ye nin fɔ an b'a fɛ dɔrɔn i ka hali n'a kɛra communiqué jalan ye k'o ci an ma i k'a fɔ ko wagner tɛ yan an ka jamana ɲɛmɔgɔ ma ci ka k'u la u tila ka mɔgɔ wɛrɛ ci ka na tuguni bon vraiment hali n'i y'a fɔ ko non k'an kana taa k'i mago b'an na formation dɔɔni na sisan o la an bɛ to yan an ka jamana ɲɛmɔgɔ ma ci ka k'u la fo ko u yɛrɛ ka jamana ka fɔ élection sera n bɛ ka kuma aw fɛ aw b'a dɔn kunu faransi election présidentielle kɛra u bɛ deuxième tour kɔnɔ sisan deuxième tour dun b'u ni mɔgɔ min ni ɲɔgɔn cɛ u t'o fɛ u bɛɛ bɛ ka fara ɲɔgɔn kan pour que o tigi kana gagner donc o jumɛn ye jumɛn ye sisan olu ye menace min fɔ k'a essayer k'u dɔ bila en exécution donc u ye affaire étrangère fara ɲɔgɔn kan Europe bon sisan Asimi m'an jaabi an ko garanti a ma garanti di an ma an ko Wagner a ma ci an dun y'a fɔ ko ni waginari ko in ma dabila ko ni waginari ko in ma pereperelatigɛ k'an b'an ka sɔrɔsiw ta an b'an ka mission ta ka taa ni asimi dun ma kuma an bɛ mun kɛ ɔ dɔw ko tiɲɛ yɛrɛ la ko n'an taara tantɔ ko a bɛ kɛ maloya dɛ k'an tɛ se ka taa tan an tɛ se ka taa ka bɔ mali la tan ko n'an taara ka bɔ mali la a bɛ kɛ malo ye anw ma erɔpu kɔnɔ a bɛ kɛ malo ye anw ma diɲɛ kɔnɔ a bɛ kɛ malo ye anw ma afiriki kɔnɔ a bɛ kɛ kunmasuli ye a bɛ kɛ ko ye ko min ni a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ anw k'an ka minɛnw cɛ ka taa k'an bɛ taa mɔgɔ dɔw labɛn kɛlɛ la olu an ma se k'olu labɛn epi olu kɛlen k'anw dɛ kɛrɛfɛ olu ye diɲɛ ko bɛɛ ɲɛ sɔrɔ epi u ni rusi bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma premièrement n'an taara a bɛ dɔn ko an kun tɛ fɛn na deuxièmement n'an taara a bɛ dɔn k'a fɔ ko rusi ka farin ni anw ye ko rusi bɛ kɔnɔna jɛlen don anw ye ko rusi bɛ se kɛlɛ ni anw ye troisièmement n'an taara a bɛ fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko an dɛsɛlen taara donc ko an ka taa cogo ɲin'a la bɔn dɔw ko bɔn vraiment n'a ma ɲɛ k'o tɔgɔ don bɔn an k'a fɔ ko bɔn ko fɛn min ye formation ye an t'u ka sɔrɔsiw former bilen hɛn donc mais fɛn min ye k'u ka sɔrɔsiw kalan droit de la hakɛw la parce que n'i bɛ kɛlɛ kɔnɔna na hakɛ dɔw de bɛ yen i kan ka hakɛ dɔw bonya kɛlɛ kɔnɔna na donc an k'a fɔ ko d'accord ko an t'u former bilen kɛlɛ kɛcogoya la dɛ mais an b'u former hakɛ hakɛ minnu bɛ kɛ kɛlɛ kɔnɔ parce que sisan nɔ exaction ko kuma bɛ senna donc u bɛna fɔ k'u bɛna to yan nɔ ko pour que k'an ka armée former walasa u kana baga civil ma terrain kan u kana don tan parce que kuma bɛ ka caya donc u y'o prétexte min sɔrɔ u y'u nɔrɔ o de la sisan ko désormais k'olu bɛna ko fɛn min ye mission de formation kɔni ko n'o jɔlen k'u t'an ka sɔrɔsiw former bilen mais k'u kɔni bɛ se k'u kalan droit de mɔgɔ nin ye mɔgɔ mɔgɔ nin ye comédien ye a bɛ a bɛ théâtre bɔla minnu dɔn mɔgɔ nin ye théâtre bɔlaw yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de ye quoi donc u taara bɛn o de kan sisan nɔ donc ka sɔrɔ k'o kɛ communiqué sa k'o fɔ ko bɔn ko désormais ko olu ka mission minnu bɛ yan donc k'olu tɛn'an ka sɔrɔsiw former bilen u tɛna sɔrɔsi jumɛn former u tɛna sɔrɔsi jumɛn former sɔrɔsi minnu y'a f'u ye ko mɔgɔ tɛ u ka formation na bilen u tɛna sɔrɔsi jumɛn former sɔrɔsi minnu y'a f'u ye ko aw bɛ ka anw former san tan an tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ foyi na u tɛ fɛ ka mɔgɔ jumɛn former bilen sɔrɔsi minnu y'u lasigi kɛrɛfɛ ka taga minɛnw ɲini ka na ka taga terrain kan ka kɛlɛ kɛ ka kɛlɛ gagner ɛseke fɔkun bɛ ko i b'a fɔ mɔgɔ de ma ko ne t'i fɔrme bilen o y'a sɔrɔ i bɛ ka mɔgɔ min fɔrme ubiyɛn mɔgɔ min ko ko n fɔrme mɔgɔ min ko mɔgɔ b'i ka fɔrmasɔn mɔgɔ min k'i ma k'i sigi yan mɔgɔ t'i la bilen mɔgɔ min ko ko i sigi yan i sigilen kɔfɛ a wulila ka taa a bɛ ka kɛlɛ min kɛ a taara kɛlɛ kɛ ka sebaaya sɔrɔ e bɛ taa bɔ ka mun communiqué kɛ bilen k'e t'o tigi fɔrme bilen o ye dɛsɛ dɔrɔn de ye quoi donc o ye c'est une très bonne nouvelle o de la n y'a sɛbɛn n ko bon débarras a ka ɲi ten a ka taa asimi ye pion dɔ pousser sisan a taara a yɛrɛ sɔrɔ fo danba ça marche ça marche a marchera quoi o de la kɛlɛ stratégie ye o de la au sein de yɛrɛwolo debout sur la rempart à un moment donné an ye fɛn dɔ faamu an y'an sigi ka réflexion dɔ de bɔ an ko ko eh, mɔgɔ min bɛ fɛ ka taga segu i bɛ fɛ ka taga segu hɛn eh, i taara kari la i bɛ se i taara i ka voiture personnelle la i bɛ se i taara hélico la i bɛ se mais mɔgɔ min bɛ fɛ ka taga ale de b'a dɔn ko tagacogo min b'a arranger ka tɛmɛ e min bɛ k'a fɔ ko a ka taga kan dɔ bɛ yen o tɛ se ka sigi kari kɔnɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ n'u y'olu sigi kari kɔnɔ k'u ka yɔrɔ jan voyager dɔrɔn u b'u nɔrɔ dɔrɔn u bɛ fɔnɔ u yɛrɛ ma dɔ tɛ se k'o kɛ dɔ bɛ yen nɔ o tɛ se ka don avion kɔnɔ a bɛ fɔnɔ dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ fɛ ka taa f'a k'a ka voiture personnelle ta mais e ko ko mɔgɔ min ka taa segu dɛ o ka intelligence kɔnɔna la ni a ko ko nin taacogo in de ka nɔgɔ a ma wa n'a taara e bɛ min kɔ ko ale bɛ se k'o sɔrɔ donc i b'a to a ka taa o sira fɛ o de la au sein yɛrɛwolo debout sur les remparts à un moment donné an y'an sigi ka miiri kɛ an ko ko an kɔni bɛ min nɔfɛ faransi ka gɛn ka bɔ an ka jamana kan faransi sɔrɔsiw ka taa ka bɔ yen i barkhane o takubaw ka taa ka bɔ yen an ni rusi ka na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka terrorisme kɛlɛ an ka se a la jamana ka segin an yɛrɛ ma wa an kana kun an kana an tɔn siɲɛ jamana si ye bilen wa jamana ka bila arayi kan ka taa ɲɛmɔgɔw fana ko d'accord problème t'a la mais an ko ko bon n'a ma ɲɛ k'u accord eh, eh, o principe u sɔnn'o ma kaban maintenant u bɛ fɛ ka nin kɛ kɛcogo min na an fana ka dannaya da u kan à un moment donné an k'u ka fɛɛrɛw lajɛ u bɛ fɛ ka kɛ ni fɛɛrɛ minnu ye an k'a lajɛ maintenant an ye waati min na k'a fɔ ko jɛngɛ bɛ fɛ ka don fɛɛrɛw la ko fɛɛrɛ dɔ bɛ yen o bɛ fɛ ka tiɲɛ an bɛ bɔ o la an bɛ fɛn dɔ kɛ maintenant an ye k'a fɔ u ka fɛɛrɛ ninnu bɛ ka marcher donc an kana fɔ ko f'an k'u diyagoya u k'a kɛ i n'a fɔ an bɛ fɛ k'a kɛ cogo min na Et alhamdulillah, ça marche aujourd'hui. Ça marche aujourd'hui. Barkhane bɛ ka taga presque Barkhane yɛrɛ taara ka ban. Takuba ko morne o dabilala. Minusma an ka jamana ɲɛmɔgɔ ko k'u tɛ ko Minusma mandat tɛ renouveler. Kɛlɛ fɛn fɛn bɛ yen nɔ sisan nɔ o a bɛɛ bɛ nin de nɔfɛ. Jamana ɲɛmɔgɔ ko k'u tɛ ko Minusma mandat tɛ renouveler. Ɔ fɛn min Allemand ye olu fana ko ko Mali tun ye fɛn dɔ fɔ waati dɔ la. ko o fɛn in u bɛna jateminɛ n'u sera ka dɔ sɔrɔ o sira fɛ o ye jumɛn ye mali ko kɛlɛ t'ale ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ t'a ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ nka n'i bɛ fɛ i mago bɛ fɛn o fɛn na mali la ni mali ka hɛrɛ b'a la n'a kuma bɛ kɛ a bɛ tɛmɛ e ani mali ɲɛmɔgɔw de ɲɔgɔn cɛ i tɛ taa tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ dɛ i tɛ taa don jɛkulu dɔ kɔnɔ k'i bɛna bin mali kan dɛ ka taa tɛmɛ faransi fɛ k'i bɛ taa tɛmɛ minisima fɛ k'i bɛ taa tɛmɛ takuba fɛ o t'a la dɛ n'i mago bɛ fɛn fɛn na mali la i bɛ tilen ka na e o jamana ɲɛmɔgɔ ni mali ɲɛmɔgɔ de b'u sigi ka kuma kɛ n'an y'an sigi ka kuma kɛ ni mali ka hɛrɛ b'a la là d'accord affaire banna ni mali ka hɛrɛ t'a la an b'a fɔ k'an tɛ n'a sɔrɔ fana ni mali ka hɛrɛ b'a la n'an b'a kɛ an b'an sigi de a bɛ kɛ cogo min na anw de b'o fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ donc kuma surunma ye jumɛn mɔgɔ tɛ mali tɔgɔ la ko kuma kɛ mali ye bilen mɔgɔ tɛ bila ɲɛma k'i bɛ fɛn dɔ ɲɛ mali ye donc alimanw ye kuma min mɛn alimanw ko ko aa cɛ an mɛnna faransi nɔfɛ an mɛnna macron nɔfɛ an mɛnna union européenne nɔfɛ donc sisan an yɛrɛ ka taga lajɛ o de la alimanw ka ministre des affaires étrangères u tun y'a fɔ k'olu ka sɔrɔdasi minnu bɛ minusma kɔnɔna la k'u bɛna sɔrɔdasiw retirer a ko mais ko ale bɛna cette fois ci malgré que eh, eh, eh, union européenne u y'a fɔ sɔnna ko u ka mission ninnu k'u bɛna a jɔ mais ale bɛna an ka jamana ɲɛmɔgɔ rencontrer cette fois ci de façon bilatérale mali ni allemagne ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka mun kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ se ka mun fɔ ɲɔgɔn ye an bɛ se ka taga yɔrɔ jumɛn ɲɔgɔn fɛ o affaire étrangère kan ka na Bamakɔ ka n'an ka jamana ɲɛmɔgɔw rencontrer n'u kan ka sigikafɔ kɛ ni Ala sɔnna ma hali o fana la an bɛ danaya da an ka jamana ɲɛmɔgɔw kan an b'an ka confiance da u kan k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ minnu qui ont été intelligents jusqu'à chasser la France Allemagne et affaires étrangères o kunbɛli ni o lamɛnli ça ça doit ça ça pas ça va pas poser problème parce que vous savez ni mɔgɔ ninnu nana Asimi fɛ yen mɔgɔ caman tɛ min kalama ni mɔgɔ ninnu nana asimi fɛ a b'a dɔn asimi min kɛ asimi b'a sigi de k'u lamɛn n'u ye fɛn o fɛn fɔ a b'a sigi k'u bɛɛ lamɛn n'u tilala a tɛ fɛn fɔ o ye kamara fana ka baara filɛ ni min nana ni minisiri min nana affaire étrangère min nana ministre des armées min nana ONG min nana o américain min nana ambassadeur min nana u b'u sigi dɔrɔn k'u lamɛn n'u tilala u b'a fɔ d'accord ko an y'a mɛn un mot u t'a placer n'u kumana fo n'a kɛra d'accord an b'aw fo aw ka nali la vraiment le mali est ouvert euh, mali ni diɲɛ bɛɛ bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mali ni bɛɛ bɛ se ka kuma o y'a dan ye u tɛ don détail la mɔgɔ bolo o de kɛlen don ka diɲɛ bɛɛ dabali ban o kɛlen don ka diɲɛ bɛɛ kamanagan u bɛ na cogo cogo k'u bɛna an ka ɲɛmɔgɔ da sumusumu u tɛ fɛn sɔrɔ o la ka fɔ donc union européenne ye nin karo ta u n'an ka jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ aw kana ɲina partageli kɔ a y'a partager ee o bɛ donna ye directement eh, Antonio Guterres Assimi ka porte parole eh, Sadio Camara ka porte parole Nations Unies kɔnɔ o de kɛra Nations Unies secrétaire général ye parce que faransi ko k'an tɛ ka foyi kɛ yan k'an bɛ ka bin mɔgɔ dɔ de kan u bɛ taa yaala an ka armée man ɲi u fɔrmelen tɛ an bɛ min ɲini u fɛ u ka élection dɔrɔn kɛ hali an yɛrɛ ka jamanaden dɔ bɛ bɔ foyi tɛ ka kɛ foyi tɛ ka ɲɛ sɔrɔ mali la foyi tɛ ka bɔ a nɔ la depuis IBK taara mun kɛra depuis IBK taara mun kɛra ɔ antonio guterres de bɛn'olu jaabi sisan k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la o don na n ye kuma kun kɔrɔ aw ye k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko k'a daminɛ janvier la ka n'a bila nin marisi kalo in na ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la jɔn ko ala ko yɛlɛma donna mali lakana kɔnɔna la a ko k'a daminɛ janvier la ka na marisi la ko attaque asymétrique min kɛra attaque asymétrique ye jumɛn o ye terroriste bɛ attaque sugu minnu kɛ ka bali ka na sira da mɔgɔ ɲɛ ou bien ka bali ka na mine poser mɔgɔ ɲɛ a ko ko o attaque hakɛ min kɛra ko bɛ bɛn attaque bi duuru ani duuru ma min kɛra ka ɲɛsin an ka jamana sɔrɔsiw ma ani diɲɛ sɔrɔsi tɔn minnu bɛ yan le centre a été le théâtre de 22 attaques ko jamana camancɛ bolo fɛ ko fɛn min attaque mugan ani fila ɲɔgɔn ye k'o kɛra sur lesquelles 18 ont visé la mission onusienne o mugan ani fila la ko tan ni seegin bɛɛ kɛra ka ɲɛsin MINUSMA de ma les 33 autres ont visé les forces de défense et de sécurité maliennes donc a tɔ ko o kɛra ka ɲɛsin fɛn min an ka jamana sɔrɔsiw ma ko tan ani saba ataki tan ni saba o kɛra mɔpti mara kɔnɔna la ataki kɔnɔntɔn o kɛra tɔnbukutu mara kɔnɔna na ataki wɔɔrɔ o kɛra segu mara kɔnɔna na ko ataki fila o kɛra gawo ataki kelen o kɛra kidala mara kɔnɔna la eh, ataki kelen o kɛra sikaso mara kɔnɔna la ataki kelen o kɛra kulikoro eh, mara kɔnɔna la ces attaques ont fait 41 morts et 61 blessés dans les rangs des forces de défense ko o attaque ninnu kɛra sababu ye fɛn min y'an ka sɔrɔsi bi na ani kelen ɲɔgɔn olu ni tora a la wa bi wɔɔrɔ ani naani olu banana de plus sept personnes ont été, ont été portées disparues ko fɛn min ye mɔgɔ wolonfila ye k'olu tununa

incident o incident o a bɛ se ka kɛ attaque ye a bɛ se ka kɛ u taara baga mɔgɔ dɔ ma a bɛ se ka kɛ fɛn min kɔni ye lakanabaliya sira ye attaque minnu kɛra ou bien fɛn minnu kɛra incident minnu kɛra ko rapport tɛmɛlen ta o kun ye incident kɛmɛ ani bi naani ani wolonfila ye nka an ka mɔgɔw ye digi da k'u digi k'u digi k'u digi ko min kɛra nin kalo saba in kɔnɔna la k'o bi bɛn incident kɛmɛ ani saba ɲɔgɔn donc incident bi naani ani kɔ o y'olu ɲɔgɔn cɛ diferansi ye donc ça veut dire que n'a sɔrɔ u tun bɛ ka taga baga sigida dɔ mɔgɔ ma an ka mɔgɔ sera k'o bali n'u bɛ taa mɔgɔ dɔ minɛ an ka sɔrɔsiw sera ka o fana bali a ko ko fɛn min ye terorisiw ye sisan n'o bɛ an ka sɔrɔsiw ka kuma sɔn ji la guterres ko ko terorisiw ka baara de kɛlen don sisan ko tellement que armée bɛ k'u gosi an ka sɔrɔsiw bɛ k'u gosi an ka sɔrɔsiw bɛ ka se u la ko terorisi ka baara de kɛlen don sisan nɔ ko ka t'u yɛrɛ don population cɛla k'u yɛrɛ kɛ population dɔ ye u bɛ don dugu kɔnɔ sisan nɔ quoi u b'u yɛrɛ kɛ i n'a fɔ ko duguladen n'a kalayara sisan nɔ quoi ou bien n'a kalayara sisan u bɛ don dugu kɔnɔ sisan nɔ ka dugudenw bila olu ni armée ni ɲɔgɔn cɛ donc n'an ka sɔrɔsiw ko k'anw bɛna kɛlɛ kɛ sisan nɔ u t'u dogo dugudenw kɔfɛ ni ye Antonio Guterres yɛrɛ de mankan ko terrorisiw ka baara de kɛlen don k'o ye sisan tellement que u dɛsɛra k'u bɛ t'u dissimuler sisan na ka t'u dogo population de la n'u donna sisan quoi u bɛ marifaw dogo u b'u yɛrɛ kɛ civiliw ye u bɛ taga butiginiw kɔnɔ u bɛ taa butigi dɔ dayɛlɛ ni kɛlɛ ganna u b'u yɛrɛ kɛ sugudenw ye ni kɛlɛ ganna u b'u yɛrɛ kɛ musow ye ni kɛlɛ ganna u b'u yɛrɛ kɛ alimamu ye ou bien ni kɛlɛ ganna u b'u yɛrɛ kɛ misigɛnna ye ou bien u b'u yɛrɛ kɛ sɛnɛkɛla ye ko terrorisiw tellement que u kamana ganna ko u kɛlen don k'u ka baara de kɛ o ye tile fila na donc Antonio Guterres yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko terroriste b'u yɛrɛ yɛlɛma ko ka kɛ i n'a fɔ duguden gansan o la ni se kɛra u ma sisan a bɛ fɔ ko se kɛra duguden gansan ma mais en réalité jɔn de don terroriste de don donc Antonio Guterres n'o ye Nations Unies secrétaire général ye ale de filɛ nin ye ka ko min bɛ senna Mura ale yɛrɛ de filɛ nin ye k'a jaabi sisan parce que a ko rapport kɔnɔna na ko terroriste donnen don min na sisan k'o ye k'u yɛrɛ kɛ population ɲɔgɔn ye ka t'u yɛrɛ ɲagami population na ɔ n'u yɛrɛ ɲagami population na sisan a tɛna k'e kɔnɔ ko civili don a tɛna k'e kɔnɔ ko civili gansan don wa ɔ ni se kɛra u ma mun bɛ fɔ ko sɔrɔdasiw sera civili ma k'a sɔrɔ Antonio Guterres yɛrɛ de y'a fɔ k'u b'u yɛrɛ kɛ civiliw ye k'a sɔrɔ civiliw tɛ dɛ k'u ka baara de kɛlen don o ye sisan donc jɔn ye jaabili kɛ Mura sisan Guterres tɛ wa Les FAMA consolident leur gain opérationnel face à des terroristes de plus en plus fébriles. A ko wa ko an ka sɔrɔdasiw c'est-à-dire u ye sebagaya min sɔrɔ k'u bɛ ka dɔ fara o sebagaya kan terorisiw kan nin antonio guterres de mankan ne mankan tɛ dɛ politisiyɛn minnu ni fɛn minnu bɛ kuma kuma k'an ka sɔrɔdasiw bɛ bulɔfu fɔ de la antonio guterres de filɛ nin k'a fɔ ko les fama n'o ye les forces armées de défense et de sécurité ko

parce que CMA yɛrɛ de terrorisi mais o ka to yen an bɛ nali ala tɛmɛ donc maliyɛn aw k'a jateminɛ pendant que nations unies yɛrɛ secrétaire général bɛ nin fɔ anw kan yɔrɔ o yɔrɔ aa o b'a sɔrɔ dɔ kɛra dɛ sinon ni c'est que ayi ni c'est que faransi nin tɛ fɔ anw kan ni c'est que mali yɛrɛ politiciens nin kuma in tɛ fɔ an ka ɲɛsin anw ka sɔrɔdasiw ma parce que olu bɛ balo mun na a k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ mali la u ka n'u yɛrɛ kɛ sauveurw ye olu bɛ balo o de la mais nations unies yɛrɛ secrétaire général bɛ taa nin fɔ mali kan et surtout a bɛ t'a fɔ mali kan waati min na o y'a sɔrɔ faransi tagalen don ni résolution dɔw ye a ye projet dɔ kɛ ka taga k'u k'o voler voter mali contre la ko mali sɔrɔdasiw bɛ ka taa baga mɔgɔ ma ko ka taga fɛn kɛ o de la nations unies secrétaire général a ye nin rapport in kalan o b'a yira ko tiɲɛ yɛrɛ la nkalon nkalon dara mali la ko a nkalon fura bɛ ka bɔ a woro ɲɛma nkalon nkalon taara mali la a jɔnkalaw fɔtɔla tɛ nin sisan jɔnkalaw filɛ ka fɔ ni jɔnkala ninnu de bɛ k'a to an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi diɲɛ yɛrɛ jɛkuluba tɛ yen bi ko minnu tɛ ka fara fara maliko kuma la parce que u caman y'a ye k'a fɔ ko fɛn fɛn tun bɛ ka taga fɔ u ye u nana terrain kan u ni mali ɲɛmɔgɔw kumana u b'a ye k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ n bɛna kɔdi dɔ di aw ma ka bɔ video la o ye jumɛn ye o ye mɔgɔ dɔw hinɛ bɛ ne la tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ minnu bɛ faransi faransɛw hinɛ bɛ ne la faransɛ minnu sigilen don faransi u hinɛ bɛ ne la mun na parce que kunnafoniya tigɛlen de don u la complètement aw k'a jateminɛ kunu élection ye parce que mɔgɔ caman fana hakili ka dɔgɔ olu hakili la ko n'i ni mɔgɔ bɛ kɛlɛ la dɔrɔn ko i t'a ɲini k'a dɔn a bɛ min na i ka sira tɛ a bɛ ka min kɛ n'a y'a diya a ka fɛn non naloma de b'o kɛ kɛlɛ la i ni mɔgɔ bɛ kɛlɛ la fɛn fɛn bɛ k'a fɛ yen i jija i k'a dɔn mun de bɛ ka kɛ a fɛ yen a bɛ ka mun de kɛ mun de y'a sɔrɔ hali ni fiɲɛ virigilini kɛra a fɛ i bɛ jija i bɛ bɔ a kalama a b'a to e b'a dɔnya mɔgɔ sugu min don a b'a to i b'a dɔnya a taabolo ye jumɛn a b'a to i b'a dɔnya se b'a ye min se t'a ye min i bɛ nin bɛɛ lajɛlen dɔn et puis élection de senfɛ ne y'a dɔn k'a fɔ ko Français minnu bɛ faransi information tɛ u bolo sur ce que u ka président bɛ taa min kɛ kɛnɛma a information t'u bolo parce que u ka journalistes tɛ taa tiɲɛ fɔ u ye faransi kɔnɔna la et a y'a jateminɛ élection premier tour in na kɔ faransi kɔkan français o français bɛ yen c'est à dire u ka diaspora français minnu ka votera jamana wɛrɛ minnu ni faransi tɛ kelen a majorité makɔrɔ ma gagné a yɔrɔ la mun na parce que a majorité b'a dɔn makɔrɔ bɛ ka min kɛ a majorité b'a dɔn faransi bɛ ka min kɛ kɛnɛma donc a majorité bɛɛ votera contre macron parce que minnu bɛ sénégal ni n ma fili mélenchon de kɛra premier ye parce que olu b'a ye telew la makɔrɔ bɛ ka ko sugu minnu kɛ olu b'a dɔn information b'olu bolo olu bɛ se ka chaîne wɛrɛw lajɛ minnu bɛ information wɛrɛ d'olu ma olu bɛ se ka anw lamɛn donc olu banna makɔrɔ la minnu sɔnna makɔrɔ o ye jumɛn o ye français minnu bɛ faransi parce que information tɛ taga di u ma leçon de don ka ɲɛsin hali an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma minnu bɛ ka taga liberté de presse liberté de presse ko kuma ni liberté d'expression ni liberté de kirikara kiri ta ka na faransi filɛ nin ka information censuré a yɛrɛ fɛ yen ka information tigɛ a yɛrɛ ka jamanadenw na fɛn o fɛn tɛ faransi ka intérêt o tɛ fɔ faransi wa journal o journal bɛ yen média o média bɛ k'o tɛ ɲuman fɔ faransi ma faransɛw tɛ se ka a lasɔrɔ ka a lamɛn o de la u ye russie chaîne ninnu ni fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen tigɛ élection in senfɛ résultat in de senfɛ ne y'o analyse kɛ je me suis dit comment est-ce que makɔrɔn bɛ se ka kɛ 28 pourcent sɔrɔ faransi yɛrɛ kɔnɔna la mais faransi kɔfɛla la brésil ni territoire outre-mer ni afrique ni jamana wɛrɛw la makɔrɔn tɛ ten gagné là il y a problème ça veut dire qu'il y a problème ça veut dire que olu b'a dɔn min bɛ sen na donc an ka an ka jamana ɲɛmɔgɔ an ka experts ka nin yɔrɔnin analyser kosɛbɛ pour que an fana bɛ se ka nin utiliser en notre faveur cogo min na donc an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye sunkalo ala ka timɛko ɲuman nɔgɔya an ye jamana in ala ka bɔda di an ma voilà donc an ye min sɔrɔ k'a fɔ aw ye su in na o ye nin ye yɛrɛwolo debout sur les remparts an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw denkɛ ni aw balimakɛ don dirisa mɛmɛnta ni ala sɔnna a ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini vingt et une heures an bɛ kunnafoni wɛrɛw di ɲɔgɔn ma an bɛ analyse wɛrɛw kɛ ɲɔgɔn ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen nin waati na ko a bɛ wulikajɔ la jamana in ye an bɛ dugawu kɛ ala ka dɛmɛ kɛ minnu bɛ ka ye o minnu tɛ ka ye o an bɛ dugawu kɛ ala ka dɛmɛ kɛ ala ka bɔda di an bɛɛ ma salamalekum